Mchaka cha 1998 Leonard Mpulula kwawo ku Zomba adasiya kusewera masewero a mpira wa miyendo mdziko muno ngati wosewera wa timu ya Escom United mu mzinda wa Blantyre nthawi imeneyo. Mkuluyu pano ndi mphunzitsi ndipo waphunzitsapo masewero a mpira wa miyendo makamaka mmatimu a mu Super League kwa zaka zingapo. Pano ndi Technical Director wa timu ya Liberty imene ndi ya mchigawo chakumwera mu mzinda wa Blantyre. Kodi Leonard Mpulula ndi ndani? wachita chani ku masewero a mpira wa miyendo? Ndi mulendo wathu m'program ya Mtetsa Mtetsa Times Sport lero. Dzina langa ndi Peter Fote. Bwanji tikhale limodzi. Ah, coach leo ndikulandireni ku program ndingomenya akati Eh, ah, ndikudziwa. Ah, mwakadziwa Eh. malika chani kamene Ah, kamoni. Eh, kamoni kodi aleo pano mukukhala kuti Ku Chilobwe. Ah ku Chilobwe chabwino Ah, mpira wanu mungaufotokoze kukhala otani mu nthawi yanu yakusewera kuyamba kusewera kufikira pamene mumasiya 1998 mungalongosole zotani zokhudza masewero anu a mpira wa miyendo Ah, ndisanambe ndisanambe ndi ndithokoze kuti after nthawi yaitali takumana lero program ah, mpira wanga wapita una ndizinena kuti unali up and down chifukwa cha nthawi zina wake tikhoza kunena kuti behavior ndizochitika koma at least mpira tinauenjoya ngakhale kuti sinapindule nawo chifukwa chakuti nditangochoka ku zomba swallows 1987 nditangomaliza uh, form 4 yanga pa masongola secondary school mm -hmm. nape 19 so season yoyamba ya 1988 imene napita tigers inantenga tigers mm -hmm. admarc tigers imene nakakumana ndi achina felix nyirongo kuti ino ndiziphunzira kukhala ndi ma elders in fact kuzomba nali ndi anzanga achina chancy gondwe nthawi imene kunali malemu patrick suse charles kachiwaya ma dave kamwera achina dandens mkambani ndi achina franco ndawa anali ma elders athu amene ali kusogolo kwathu ndeno i joined tigers 1988 namenya nalo ku side ya achina charles phiri macdonald singo ena walipo monga macdonald singo alipo charles phiri alipo amabwera ma- amakhala south africa Ma- a- mayodas amene andithandiza kundipanga temu nthawi imeneyoyo ndamenya 1988 89 kwambiri kenaka ndinapita ku lilongwe tapita ku lilongwe ndinakajoina lilongwe escom 1990 i just played 18, 18 games tinaluza imodzi ndili central management pa 18 games tinapeza tinawina 17 games nde central management inalephera kupangidwa promote ndi amene anali ma champions anapita tinapita ifeyo ngati chifukwa choti ma a national bank amanena kuti matimu awo sayenera kupangidwa promote iwo awo anali ma socials nde ifeyo tinapita ngati timu yachiwiri ngati lilongwe escom kochi wathu anali Fraser Yasini mzimu wake uuse mu mtendere ndi Mr. ah, Charles Kapichi mzimu wake uuse mu mtendere ndi amene amatitenga nthawi imeneyo tinali ndi timu yathu yabwinobwino koma at that time tikulowa super league tinafuna kuti tipange beef up timu yathu Ndinatanga- tinali ndi ma players ngati aina checks twaibu nthawi imene tikumuyenda aina steve gwetsa aina bebe kamwambe pano ndi Escom Kenya, imeneyi. escom imeneyo tinamtenganso ka nigeria from zomba bo- bompa lilongwe boys atamenya final zina ake na mwana yali bo akumenya kuti enti mtengeni nde tinapanga beef up squad yathu bwinobwino ndi kulowa ligi as lilongwe escom inavomeza kulowa ligi kwa super league pambuyo pa mani central management koma tinayamba kumenya mpira kuno ndi, ndi wanderers pa mdc tinapanga draw game yathu yoyamba yachiwiri tina- tinakhazikika chaka chomwecho ujeni chaka chomwecho niyo lero pamene tikucheza program ya macheza macheza mumapanga regret kuti munamamuwa ngati nsomba ndimapanga regret kwambiri chifukwa ndikanakhala panopo kuti ndili ku escom ndimapanga concentrate ndili bwana chifukwa ku- Kuno ku Escom- kuntchitoko? eh kwambiri chifukwa ku escom ndi kwabwino anthu amakulola utazipanga sukulu oho eh anthu amene anapita ku escom wakhala 20 years ali pompo ndiye ndikufuna kwake Oho. chifukwa iwo aja amalolera kuti uzizipanga upgrade. upgrade ndiye ukakhala kuti munthu upanga concentrate pa ntchito zina sikuzipanga ambiri kumene kuja anzanga ambiri ndi mabwana kumathera patali kwa basi ena ana ena kuti ndimawatenga kuti a- amwa- kwa- kumawuza zochita tikakhala mu ofesi panopo ndi mabwana chifukwa chokuti anazipitisa patsogolo chifukwa munthu sukhala pamodzi and ukakhala kuti uli pangati mulibe ntchito mwana ngati amene kwa Escom. an- anatengerapo mpira ayi Eya, eya, zampira zampira tu kunyumba kwathu tu mwina mwina mwina mwake tikanena kuti chikondi mpulula koma chikondi uja ndoti anasiyira panjira koma mtundu wa ife mpira samagwirizana nawo moti ineyo ngakhale ndili ku sukulu ndimachita kuthawa kuchokera ku sukulu kuja Kuchoka ku boarding imagine ngati ndimakhala ku St Mary's pafupi ndi Masongola Secondary School koma amandichosa moja kandigoneka uko kukakhala ku boarding ndili ndi achimwene anga ku Lilongwe a Mpulula amene amandilipirira china chilichonse atangopita atango amachita ku bank anasiyitsa makolo anga kuti uyo ndi ndimulipirira ndine ndithana naye china chilichonse ndi anandipititsa ku boarding fodi ya mpirawo koma ndimathawa kumene kuja Zomba zondipeza kuno ndikuzamenya kuno nthawi imene ija mpira uli half past 1 mm. yoyambira half past 3 ndekuti pali bullets tikamenya ndi bullets youth eh, mwe- mwa- eh, kuno ndi- not bullets youth timamenya ndi matimu ngati achina mwina Consolidated Textile chanichani Zomba mwina Blantyre Print eh, nthawi imene ija mwina league tikamenya pa bat ndekuti ndithawa ku sukulu kubwera kuno ndikazamenya news ija imalemba leo mpulula chakutichakuti Wachinya aenda machita chigoli. whatever kaya ndachinya kaya ndamaka kaya ndatani kaya ndapereka assist akangolemba pa news day times nthawi imene ijayi achina john saini achina darling chirwa Eh. eh zimapezeka kuti ah, ma headmaster athu achimbango namandi amandiitana can you see so you went out of out, Una out of bounds eh ndekuti ndi chibalo eh amandiuza kuti ndikumva chisoni kuti azibale ako onse pano anachita bwino kwambiri koma iweyo uzalephera chifukwa zimene ukupangazi sizikuthandiza nde kuti munaphunzira maphunziro a uphunzitsi wa mpira wa miyendo muli ndi caf a yomwe ndi pepala lalikulu m'malawi muno padakali pano ndizoona ndizoona ndife ta- am- i think ndi class yo- yomweyo imene ilipo pakali pano apart from imene ikubwera pakali pano imene yavomezedwa chifukwa imene yapangidwa ndi kamodzi napanga limodzi ndi achina gilbert chirwa Ernest Mtawali Munakapangila kuti zomwezi kuchiwembe oho Eh, nde ngati ndi ndi club papo kuchena ndi ah, ku german imene napanga german b license Mm, nde- munakaphunzira ku german yes. tiuzeni za ku german zinakhala bwa kuti ndipite ku germany nditatenga nditachoka ku blantyre united napita ku tigers eh, chifukwa chokuti panali zovuta zina za ndalama nditapita ku tigers magemu anga oyamba atatu ndinachinya bullets apa 3-0

ndatsala ndi nginde eh ndipo ndam- ndamenya magemu atatu magemu atatu omwe ndinaichotsa tigers ku relegation patapita magemu kandi awiri kandi atatu from there nangomva kuti a garry chirwa andiuza kuti a leo kuno kunatu ndi ujeni yako article yako imene talemba eh nangona kuti na kuti ujeni a fam yandiuza leo kuti uh, behavior yake pa bench ikhale bwino komanso send him to german for training eh, Ndi kumano- munapita ku German. eh, komano chimene ningas- ninganene mumpira chabwino chokuti apart from ineyo kuti sinachite bwino koma nda- ndapanga moyo wa anyamata ambiri kuti ukhale wabwino chifukwa nditangoyamba escom reserve monga achina zicco mkanda eh, afana okuti kuwatukula ndikuzafika size yokuti ife ndi sitikumvana bwino bwino ife ndikumenya dili kuti ziko apite ku Mozambique kumene ndi makano kumu nde apita ku Mozambique ndapanga ambiri achina chimango kayira eh, achina daliso sailesi pano anaupanga moyo ngakhale zinavuta koma moyo wao unabwi uli bwino anthu wabwino bwino napita ku Tigers kuja achina Isaac Kaliati achina yambu Yamikani Chester achina Stanley Sanudi you know Stanley namtenga kudeza uh, ah, pofera jego atanena kuti kuli mwana wina wake Lewo amene umuone nde nitangopita nthawi imeneyo ndiyo kuti ndatentha ndachoka ku blantyre united ndabwera ku tigers tigers ijanso ndainyamula kuchoka ku relegation kubwera ku mtunda ngati coach eh, ngati kochi nanga sinditasiya kale it was 2005 imene number two

na kunali m'bemo wina kuti mali gold label Eh. eh ndi nagula mikundo yanga iwiri ndi coca cola muwiri ndiso kungosakaniza nakomoka nawo komanso ntchito itatha 2000 alewo munakomoka ndi mowa Eh, nde podzuka pamenepo navulala diso nabwera nampeza dokta wina wake ku queens Eh. olo uyu timati wandali kodi Eh. dokta wa makhauzi ngwangu Eh. anza alewo ntchito yakutherani komanso mukumamwa chonchi Mm, kenako mufa Eh, ife simona tinasiya mu- muyenera kusintha Ndiye munasi- then maulingalira kwambiri na nalingalira kwambiri nasiyatu tsiku limene mo- mo- after that that it was a weekend Pa- pa weekend mande lake nangozita nangouza kunyumba madamu ndati basi mabotolo fika pena pali kusena mmamwa nimaba botolo nimanyamula Botolo ma- mumapita nalo? kunyumba kumayenda Mumalipira kapena mumangoba? kungonyamula ndikamamwa ndikatsuka amaliza umangonyamula kutuka panyanga doka koza kena komapita Eh. eh then ndimatenga paliponse ndikudutsa ndimatenga ndinawo matumba am- amabotolo ma- mu- maujeni ma- mapetrol aja Eh. Eh, zonse ndinakazitaya kumtsinje ndi zina zonse mowa basi mwasiya ena amati ayi ayi maluzi funa ndikujeni ntchito yatha ndati ayi nso zabwinobwino basi mowa kufikira usi- lero simumamwa mowa ndiponso mowa olo fodya nasiya 2005 02 september ndikanakhala kuti palibenso puleya nandiona ndikumwa ndikumwa mowa amangomva kuti ndinkamwa mowa chabwino mukumanena mubwerezabwereza kuti mpira wa lero uwu palibe chikuchitika walowa pansi atakhala kuti lawrence waya amasewera lero atapita kunja olo masi- masiku ochepa kwambiri kodi lerolo zikuvuta pati anyamatawa ndi osamva sakuganiza bwino sanabadwe ndi mpira kapena zikumawavuta pati kuti asakhale osewera ngati inuyo zikuwavuta sindikudziwa kuti kaya ndi crop kaya ndi chani because olo ineyo nthawi imene nimakocha nimakocha achina ziko nthawi imene nimakocha achina chime chikulekule nthawi imene ma- nimazakocha wa mu- mu- nthawi yachina stanley sanudi kuzabwerabe kanthawi kenakake ku tigers even tapita ku silver Eh, ndi- ndipo mpano pamenepo komano muziona kuti ka generation ka ma strikers kapena ka anthu omenya Kangobwerera bwino mbuyo, mpira, chaka ndi chaka kangobwerera mbuyo kangobwerera mbuyo you remember na- na- nazamva interview ya Elvis Kafoteka akunena kuti nthawi yake imene amamenya iwowo ndi pakati pa Esau Kanyenda akumenya Esau Kanyenda ndi Russell Mwafulirwa akuti even Chiukepo yo Chiukepo tu si striker kuti anali wamasewera atu ya eh koma akuti a Chiukepo samatani Samafika. sama samafika apo ya nde ife tikuona kuti nthawi ya china John Maduka eh nthawi ya china Lawrence Waya achina Bobo Mpinga njira Bobo am- masiku ano magoki pamatha akuti kumati a- kuti azimenyesana ndi ma ndi ma stra- ndi ma defenders mpaka kumatuluka mu 18 mpaka kumafika pafupi ndi center akuyenda nawo mpira achina Bobo amaombera kuchoka pamene paja goalkeeper sakanapanga zimenezo kwa mastrikers amasiku timu pano tikumenya opanda ma striker athu Ma- and tikumanena kuti Malawi pano tikumenya opanda ma striker that's why even matimu mulibe mastrai yeah yeah nde nde nde chifukwa chake tikunena kuti panopo kuti Gaba timamufunabe chifukwa timadziwa kuti palibe so wina caliber ya Gaba imene tikuti nthawi yachina Chiukepo Gaba sakanatani Sakanalo. sakanalowa ayi koma pakanopo tikuti Gabayo ndi amene nde timanena kuti nthawi- nde ndi zinthu zovuta tikumangomenya ano mpira kuti pano tikuti modern football so Pa modern sure. football chimene ndingakuuzeni nchoti amene amaphunzitsa modern football ni ndani chifukwa amanena kuti awa ni modern school oujeni old Modern school. coaches, Eh, awa old school. eh, yeah, iwowo akutani akutani modern- amodeniwo ndi anthu amene amaonera mpira kale Bullets kapena Wanderers anasiya kuonera mpira mwati bwa anthu amene amaukonda kuti amene masapotaz a Bullets kapena Wanderers samapita konse asamapita konse Thobwa palifato lachuluka. tho- ah, ah, palibe chimene chimene chilipo koma anthu akuti kaletu nthawi ife tikumenya kuti uvale jezi ya Bullets sizinali zamasewera oh kuti munthu uvale jezi ya Wanderers sizinali zamasewera koma pano munthu atha kuchoka kumudzi kuzavala jezi ya Bullets Bwana- atha kuche jezi ya Wanderers kulowanso mgra kulowa ground mpira kumaona kuti kumene panjira osanziwa kumaona ngati munthuyu ndi wakwaya koma ali wa mpira wa Bullets wa Wanderers chifukwa cha mawu anuwo Pasuwa ampatsa contract yonena kuti muli clause stanza imene ikunena kuti afune asafune Flames ipange qualify ku AFCON uh, finals 2027 mukuiona ikupanga qualify Malawi Eh, mwina mwake miracle yake itachitika koma with the crop of the players we have nanga si pano kuti muone mukakhala ndi timu ine iliyonse peza kuti mas- ma midfielders alipo 40 chakuti ma strikers awiri komanso kuti muone ma strikers yo quality Ah, em, ah, Malawi panopo tizivomereza kuti generation iyi iyi chifukwa ma strikers amabadwa Aka- akabadwa striker uja muzimpanga improve mwana ali ku Gaba na Bwako ndi zoti mwanayu ndi striker koma akungoperewera zakuti zakuti koma striker mukanena kuti mumpange ndi chifukwa chake pa timanena kuti ah, player ndi wabwino pano timakakamiza uno ndi wabwino player athu Ah, uyo ndi wabwino koma kumuona pa nthawi imene inuyo mwa- mwakhala mu mpira amaitoza kuti ah, komatu kumalawi kuno mpira tinasiya Leo, is Pasuwa going to qualify Flames for the 2027 AFCON final? no football is a game of uh, surprises ndiponso nditi kaya kuti eh, is result oriented ndiyeno uh, matarget sukana komanso it depends ndi expertise imene imene angadzapangire koma ndikudziwa kuti paokha amadziwa kuti ntchito ilipo amadziwa What kuti is ntchito your ilipo personal opinion? Ipanga qualify kapena ayi with the players we have ndi mmene environment ilili. Are Yeah. we qualified? Tili ndi Angola mu group mwathu, tili ndi Egypt. tikhoza kupanga qualify paliponse aliyense amakhala positive osamakhala negative ya ukakhala negative ndekuti ukhala ngati kuti sukuwakonda Mwasintha chichewa chanu. eya koma china nchakuti ntchito ilipo chifukwa tikamati modern football panopo go- top goal scorer amakhala ndi 14 goals ma penalty 5 Mali bwa? atha kukhala top goal scorer 14 goals ma penalty 5 pita ukamenye penalty uonjezere zigoli Kodi alewa? pamene nthawi imeneyi achina agra achina bowa amakhala 30 chakuti zonse op- penalty samenya penalty amamenya ndi ma defenders koma pano akumenya chocho kuti aonjezere zigoli ikusonyeza kuti kuti akutheranso pa 14 ako 14 mapenalty 6 tikapita kukamenya iweyo Ili ndi njezera. mantha atu mmene mukukambiramo za afcon finals izi. Yeah, yeah, tiye tiye tipange program mukundisokoneza fuata inuwe ndifula inu nakasiwalira lo ndikuzera koma ineyo ineyo chimene ndimaseka nchokuti akuti panopo ni modern football inuyo mwakhala mumpira kwambiri ndi ife tikumenya are you saying kuti modern football ikuti bwindilira

it's not old- ol- old old school kodi old school ikusiyana chani atiuze kuti ikusiyana chani ikusiyana system ikusiyana ma- chifukwa mpira opasirana wa achina gilbert even wa achina young chimodzi ndi ma defenders apano muti opasirana ukusiyana kwambiri anthu amene amaonera mpira wa achina young chimodzi anthu amene wa achina felix chilongo ndi defense yawo ya, ya national team Yolima. timaita kuvomereza kuti awa Amatani. ife timangopita kukapa kwawo Ko ngati tingapite tikapita kukangothandiza koma munganene kuti amene aja mungalimbane nawo ulowa even national team yawo imene imamenya meja mulowa ya achina awo ya iweyo ulowa pa gilbert young ukalowa papopote chang'ono nde ulowa munganene kuti panopo old school mungandiuze kuti system play imene anthu amayikonda kumaonera national team ya malawi ndi pano imene kumenyera zikugwirizana madzi okhaokha eh, zikugwirizana imene imapanga qualify ya achina frank sinalo imene ija kudzabwera mpaka na yachina i- ya- eh, yachina ibo, kudzabwera ya achina eh, 1988 mwinanso kudzathera ya achina peter mponda imene imene yampira ya achina bajo ya 2010 iya imene ija inali yampiranso nde muone mpira umene ujawu ndi wapanowu munga angagunde amene ama- ana amasiku ano munachotsedwapo ntchito nkumva kupweteka moyo mwanu ngati kochi sindingathe kuti kunena kuti ndikuchotsedwa ntchito chifukwa ngati ndinachotsedwa ntchito kukana kuti kuti kucho- kumva kupweteka ayi monga panopa eh, nimangomva chisondi social media mmene imalankhulira chifukwa ndimaona ngati amakhala ad- negative ndi leo mpulula Pamene koma pa- ndima- koma amadziwa kuti anthu osandidziwa amene amandidziwira ino anthu amene anacheza ndi leo ndi anthu amene amangomvera mwina ndi interview imene amapereka chifukwa cha mwano umene amapanga za leo zosiyana ndi- ndimadabwa kuti kaya ndadya nawo chani koma sindidziwa chifukwa monga mmene ndimachoka ndimakutengani Tigers. kukhala m- ngati munthu wanzeru chifukwa mu nthawi yanu munthu kufika form 4 ndikukhoza olo chingerezi olo handwriting mwana wa lero sungafanane naye two ndinu kocha amene mwapanga mayina mwapanga osewera three ndinu munthu amene mmalankhula chilungamo kapena tinene kuti chifukwa cha chilungamo chimene anthu ambiri amafuna kunamizidwa ndinu munthu wabwino kumbali kumbaya ndi chimene anthu amafuna mulayi mulungu mwina kapena nangasamati chilungamo chinandikana ndi uje ndi mwano muone Muone sindikufuna kunyoza aliyense koma muone mmene ndimachoka Tigers kuti Tigers imene ndimaipeza nditachoka ku Lilongwe. Mwina mmene zinangondipweteka ndi machokedwe a ku Silver the decision me- which I made. Eh koma ku Silver anthu amakaganiza kuti mwina mmene ananditenga kukhala caretaker ndi Kadenge pakhala kusagwirizana ndi anyamata koma ndinapanga ubale wabwino koopsa ndi anyamata a Silver munamva pa kudandaula za leo ya koma munaona ma, ma, anthu amangofuna negative uh, stories za ndani Za leo. za leo kuti azipaika ma comments Inu mukuti chifukwa chani social media ima ineyo sindidziwa chifukwa muone mmene ndimachoka ku tigers kuti andisuntha

ili kumusi zikukondweretsani a Leo. sizimandikondweretsa chifukwa choti timuyi ndi timu imene imapa- imalola player oti akayese mwayi oti wangotenga buti kunyumba ndikupita pa ground Bo- Chifukwa chani sunga- kundifunsa kuti Tigers Eh, lero ili kuti? nanga si social media imayankhula zambiri imayankhula kwa zoyipa zambiri za leo ndimangoziyang'ana inu ndi oyipa eh, ndi mangozi eh, inu ndi oyipa inu wabwino ndi wakumwamba yekha aliyense ndi oyipa chifukwa aliyense ali ndi weakness yake ine yanga bwino andapezekile chifukwa kuti leo amakonda kuyankha nanga si atola nkhani kuti amalipa ndithu nkhanitu inabukira kwambiri kuti ah, inu mukandifunsa Eh. mwina mukanaati madzulo ano ndikhala ndi leo mpulula pa Eh, line eh, eh. eh, ndikuti anthu timve amene Timve leo. zija zimene za lero zatengera zifukwa ndi social media ndi generation yabwerayi Yabwerayi. Ya- ya- ya nkhuku zo- zongogonazi nde pachake mpiranso vuta la generation yake Ah. nkhuku yoti kuimenya iyi, ingo- olo khwangwala atha kumangoija umphapa mpaka nakuma kuimaliza ili pompo osapanga chilichonse mpiranso chimodzimodzi kudya kwambiri zipira chamaweka mpira ukanika Leo, what do you think is the future of Malawi football uh, at the pace we are going?

we, are, we, we, are, we, we have moved 10, ba- 10, uh, uh, 10 steps backwards because instead of progressing pakali pano mpira wathu unabwerera kumbuyo muone pena paliponse china chilichonse infras- infrastructure yathu komanso generation yathu ya maplayers athu yapanopo chifukwa mpira bwana fote ndikuchinya timu mutha kumenya china chilichonse koma ngati simukuchinya simungapite pakali panopo ma strikers kuMalawi tilibe pace imene tikupanga ifeyo ndiyovuta And then- ndeno zimene zimachitika nzokuti wina aliyense ine ndimadandaula mbali ya ineyo makamaka eti kuti mmene ndinachoka ku Silver kubwera ku Tigers kapena chilichonse chimene ndinapanga kumeneko nobody appreciates olo maplayers amene ndapanga maplayers amene amakhala ndi ine ndamene amandiyamikira amene ndakhala nawo Eh, simuzamva china dziko auninyo sizingatheke ola ina sinali koma anthu wamba amene samudziwa Leo ndi amafuna kundiyipitsa koma player aliyense amene mupanga interview amene apanga ndipo ama- amadziwa amene ndakhala naye ine who is your great uh, football administrator oyendetsa mpira amene mumamvulira chisote mbambande mmoyo wanu ndani kuMalawi ah so far sindingathe kunena ndisaname oyendesa mpira kodi ndikhoza ndikhoza kufika pakali pano mwandifunsanso ndi funso la ndale kwambiri ine si wandale Fabiano, Ine- ah, ah, ine fa- ndiwa nanga mtedza si- mtedza times eh, sport anthu anthu oyendesa mpira tinganene kuti ndi ndani ma chairman Eh, ma kaya- president eh, kaya- kaya ali m'association Eh. kaya ali m'matimu koma kuyendetsa mpira kuMalawi kuno mumamvulira chisote ayi inu mwandidzidzimutsa kwambiri simungathe kupita kunyumba mukaganize eya eya sindingapite kunyumba kukaganiza anthu ambiri akumamutama amati Jim Kalua akupanga zolongosola yeah amene ndi wapadera tu Jim tu is a special one itu apart from uh, panopo ndikhoza kunena kuti monga afa mwana mtenga kantalintali identification mr kuti zipanga nawo zana ziti ndi maamiga fuka even ndi Walter sanapange china chilichonse apart from kuilo chema Eh, zina ndi ku under 17 ndi kukhapa mbuyo pakaputa ndikuvuta mm-hmm. eh, chifukwa chokuti ntchito zanga koma ena amakokedwa koma ena yanandozala amwene bwinobwino khanapa koma mumandeketenga eh, mswahala malo at, at least nanga si patsiku umatha kugula mafuta kuti uende 2 3 meters kuchoka mm-hmm. kuno kubwera kuno kupita kunyumba at least ndispecial ndiwapadera ndamene wapangisa kuti malegends azioneka ndamene wapangisa kuti tizipatsidwako ulemu bwezi tayaluka ka sitimagwira ntchito koma Jim amatigwira pang'ono pa zina zake zimene zimachitika ku association yathu zimene simungadziwe oh eh ndifake muzone am- am- onse amalongolola za ma legends munaona akulongololanso pano ali chete eh munaona iye khatu ana- anakhazika pansi aliyense ndipo panopo ti- anthu amene sitinkacheza anthu amene timamenya mpira poti timadana timacheza kodi yocho ndi father eh, eh, ize father ndipo sinimaziwa kuti mulungu anapanga bwanji kuti atibweresere munthu ngati Jimu Kalua fika Jimu zimene amapanga ineyo simungazimvese and association imene ija president amene uja ndi okuti sindimaziwa kuti tikhoza kumamuyamika motani kapena tikhoza kumakhala naye motani chifukwa atha kucheza ndinu atha kucheza ndi iwo atha kucheza ndi- atha kucheza anthu 7 tonse koma osasiyanisa kuti uyu ndamene akunkonda kapena ayi tonse timakhala mofanana nde Jimu Kalua eya andi akafika pamalo aliyese amafu- ama- amampanga fyuti wabwera Eh, ndi munthu oti ineyo sinimamvesa fika panopo anatikhazika chete ineyo mukudziwanso maleje zimene timanene tima- Mavu- timalongololera tikakhala mmalo malo mmasocial media hey fellow fama amatipanga zakuti pama- panonso alipo amadandaula ola asapange chilichonse timakhala comfortable tikangokumana ndi JK kapena tikangoti ah, tiya ndi association yathu tikakumane kapena mwina tili ndi gala yathu pa 29 Aug- August ku Lilongwe timaenjoya kumapanga interact kumacheza kumatha imagine pano timatha kucheza ndi achina spam shisha nanga nda generation ya ife ndakuluakulu ndi akuluakulu koma panopo amakatenga achina Tom Kazembe poti timakhala nawo close eh? a Yugo aja kuti timati kodi a Yugo amafasa and anali kochi wathu inde ku escom koma a Yugo nthawi imene ija samayankhula Ayi. koma pano timatha kucheza ndachina dzuwa tipanopo timak- tinakhala limodzi ndiye Jim sitinganenenso kuti umamufanizira ndi ma administrators Alibe size. iwo aja mumangowasiya pambali ndi wapaderadera wapaderadera komanso pena ine ndimayamika mmene amapangira fleet fika ineyo chabwino ena amadana naye koma ine sindadana naye ndi fleet Eh, ayi amisa ayi ayi ine amandi amanditcha kuti "Ah, a Leo mwakuti mwakuti zikukhala bwanji tiyeni mwakuti munthu ngati wina akamakupanga recognize pamene wina samakupanga recognize of- mu- mu- mu- completely umatha kumayamika kuti at least apapa ndikupita ka step kena eh ndekuti munthu akukupanga recognize nde moyo ndi mmene umakhalira koma association yathu ya football legends association sakunamiza panopo ngati ine ndidwale sindivutika ndipita chipatala chonse chimene ndikufuna ndinayo Malawi muno. eh ndipita ndipita akandipanga treat sindivutikanso makhala pamzere ku Queens Jim Kalua. inde anatipangira chimene mukuona kuti ali ndi chani chimene chatsala kuti akhoza kuchita kutsogoloku

and saonetsera kuti kapena iye anali mbali iyi kapena ali mbali iyi ayi tonse amatiika pamodzi that's why mzalero association manager wina aliyense and ena ambiri adakafuna kuti alowe eh, koma simangoti masiku ano ina- chinakula chinthu chija munthu sangamangolowa chisawawa ayi eh, pamakhala zinthu zake zofu- zoyene- zofu- zoyenerera Kuti ulowe mkatimo. kuti ulowe mkatimo nditero kuti tafika pa mtsiriziro pa programu ya mtedza mtedza time sport koma sichikhala chinthu cha ulemu ngati sindingapatse Leo kulankhula mawu omaliza mpulogalamu ino osati choti sadzalankhulanso kutsogoloko zolankhula zonse nzambiri koma kumaliza mpulogalamu ino mungadakonda kuti mumalize pulogalamu ino motani a Leo choyamba mwandikumbutsa ndikuyamika bwana jim kalua chifukwa ndi magazi lomwe wandipatsa nthawi yapaderadera ya madispeneta muwaike pambali a naja ndi munthu wamkulu Ifeyo timayamika kuti Mulungu anatitsitsira nkutipasa amene aziwatetezera pa moyo wake kuti nafenso zathu tizizionabe zizimva kukoma. Mau angano omaliza ndi akuti a Malawi tisamakhale ndi negative attitude ya munthu ngati Leo Mpulula chifukwa ine ndimakhala outspoken munthu amene amayankhula chilungamo anthu samukonda pamachuluka nzolankhula zambiri eh, palankhulidwa zambiri zimene zimakambidwa mu social media za leo koma si mmene ndilili chifukwa what i've achieved zimene ine ndapanga achieve pa moyo wanga ena sangapange mwinanso kukhalitsa ndi kamoyoka chifukwa choti ndinapulumutsa anthu ena amandipempherera chifukwa pali anthu ena ana ena kuti sakanakhala ndi tsogolo koma ndinawapangira tsogolo zimene ali nazo ine sindingazazipeze koma anawo anachita bwino ndipo ndimakhala nawo bwino ndiye ndimangoyamika mulungu kuti pa nthawi ino Nthawi yonse ndimayesetsa kuti nisawapange regret moyo wanga koma sizingatheke chifukwa zimene nasiya kumbuyoko ndi mmene nimaonera ndi moyo wanga kusogolo nimaona kuti ah mwina ukuku nnaduka kale siningapite koma poti amati zakumbuyo zapita zasala zakusogolo inonso ndikuthokozeni kuti monga inu nkhalakale wa mumpira ana ambiri amene abwera pano akumati mpira unapita patsogolo kapena kumakakamiza kuti zonse zili bwino muziathandiza chifukwa inuyo ndi nkhalakale timakupasani ulemu inu chifukwa choti munationerapo timakupasani ulemu inu chifukwa chokuti inu mwakhala nafe mukutidziwa mwapirira nafe ine mumanditenga ngati munthu wangu koma ndinakotchedwa ndi alex ngwira alex ngwira mmadzora ndi kochi ndikumenya mpira koma simudzamva anthu akumunena alex ngwira kuti ndi old school kapena wakula koma leo amatani amuna nde amalawi tizikhala ndi moyo woti tizikondana wina ndi mnzake tikamakondana tizapita chitsogolo leonard mpulula Kumalizanso program yathu ya mtedzamtedza times sport kuchokera kuno ku ttv ndimaikonza ndi kuiulutsa programuyi ndine peter forte ndinali ndi nelson chituwa pa camera ndithokoze kwambiri a technician wanga obed mgagama chifukwa cha zithunzi komanso mawu ndi china chilichonse chimene chachitika mprogramu imeneyi kufikira sabata yamawa pokhapokha chauta akalola tidzakhala limodzi babayi Keep watching the rest of the programs. kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni